Chaith mé mo shaol ar fad sa, tógadh, rugadh anseo mé i nGaoth Dobhair, rugadh mé ar cheann de na hoileáin ar Inis Meáin agus bhí mé i mo chónaí ansin go raibh mé cúig bliana sular tháinig muid amach go tír mór so bhí, rinne mé mo chuid scolaíochta ar fad sa Ghaeltacht.
Ok, iontach. Agus ehm, céard é an rud ba mhó a spreag tú le bheith gníomhach i. nó ar bhog tú go Bleá Cliath pointe éigin agus ansin spreagadh tú le bheith gníomhach i sa scolaíocht nó chuaigh tú ar aghaidh go dtí an coláiste a ndeachaigh? Yeah yeah bunmhúinteoir a bhí i mo mháthair so bhuel nuair a bhí mise is dóiche ag déanamh na hArdteiste d'imigh chuaigh gach duine le múinteoireacht nó isteach sa bhanc nó bhfuil a fhios agat ní raibh an réimse chomh mór is atá anois eh so yeah rinne mé agus you know bhí sé deacair go leor ag an am. you know, níl a fhios agam nó fiú dul isteach ar an gcúrsa, bhí agallamh ann an t-am sin agus chaithfeá na pointí a bheith agat chomh maith. Ach is dóiche go bhfuil sé mar a chéile go fóill, bhí méid áirithe spásanna ann do, do, dhaoine ón Ghaeltacht, do chainteoirí dúchais, is dóiche sa dóigh is go mbeidh siad ábalta dul ar ais agus múineadh sa Ghaeltacht, an bhfuil a fhios agat. Tuigim, yeah. So chuaigh mise go Carysfort, Dún okay. Laoghaire ar an Charraig Dhubh, tá sé dúnta anois. So bhí mé ansin ar feadh trí bliana, bhí ó 1980 go dtí 1983. Agus sílim go raibh seisear nó seachtar de mo chomhscoláirí anseo ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair a chuaigh go dtí an choláiste sin an bhliain sin. Bhí sé cineál neamhghnách déarfainn. Yeah, bhí bhí go leor díobh ansin. An raibh daoine ó cheantracha Gaeltachta eile nó? Ó bhí, bhí agus cuid de mo dhlúthchairde anois Is cairde iad a rinne mé sa Choláiste duine amháin acu, Máirín Ní Chartúir as Camas i gConamara. Bhí mé fhéin is í fhéin ar fhoireann díospóireachta Gaeilge an Choláiste. Bhuaigh muid Craobh na hÉireann ach is as Camas ise ach tá sí pósta agus ina príomhoide i mBaile an Fheirtéaraigh thíos i gCiarraí sa Ghaeltacht anois. Ach yeah chuir mé aithne ar go leor dreamanna suppose níos mó dream na Gaeltachta nó abair dream a bhí ar ar em ar Ghaelscoileanna sílim go raibh níos mó báidh againn le le dream tuaithe cosúil linn féin b'fhéidir. Tá sin intuigthe agus eh an raibh an coláiste sin an raibh sé eh cineál ann go speisialta do dhaoine na Gaeltachta nó daoine le Gaeilge nó an ceann Béarla a bhí ann agus bhí sibhse sa mhionlach ann nó. Bhuel bhí na coláistí móra a bhí ann nó an ceann sin, Carysford, Coláiste Phádraig agus Mary I thíos i Luimneach. So, yeah, bhí an-dea-cháil ar Charysford, mná rialta a bhí ann. Sisters of Mercy agus ach bhí bhí an dea-cháil air mar mar ionad you know chun múinteoirí a a thraenáil nó cibé focal a d'úsáideadh agus yeah bhí an Ghaeilge láidir ann le bheith fírinneach bhfuil fhios agat rinne mise Gaeilge acadúil ach yeah bhí an Ghaeilge Bhí an-bhéim ar an Ghaeilge agus fiú an Ghaeilge ghairmiúil, bhfuil fhios agat, is dócha mar gur múinteoirí a bhí le bheith i ngach duine, bhí an-bhéim ar an, bhí caighdeán ard Gaeilge le baint amach ag daoine, bhfuil fhios agat, agus is cuimhin liom gur an dream a rinne an Ghaeilge, ní acadúil ach an Ghaeilge ghairmiúil, gur sin cúis mhór imní a. bhí ann dóibh go bhfaigheadh siad pas sa Ghaeilge ghairmiúil mar muna bhfaigheadh ní níor éirigh leat sa bhliain sin bhfuil fhios agat sa choláiste so ach bhí an-bhéim ar bhí bhí béim ar an Ghaeilge agus ar an cultúr sa choláiste eh, you know, fuair muid Ná bhí go leor brú ar an fuair muid oideachas leathan ansin le bheith fírinne. Agus an raibh sé ar intinn agat dul ag múineadh i nGaelscoil? An raibh cur amach agat ar na, bhí na Gaelscoileanna ann i mBleá Cliath, ag fás an t-am sin? Is dócha, is dócha go raibh. Bheadh sé i bhfad níos nádúraí domsa dhul i mbun múinteoireachta i nGaelscoil. Tá mé fós agus mé beagnach trí scór anois. Tá mé i bhfad níos compórdaí agus in ann feidhmiú i bhfad níos éifeachtaí i nGaeilge ná mar a bheinn i mBéarla. So is dócha. Is dócha gur dúradh linn or gur cuireadh ar an eolas muid fad 's a bhí muid ansin you know mar sa tríú bliain nuair a bhí mé sa tríú bliain tugadh an rogha dúinn a dhul ar chleachtadh múinteoireachta i nGaelscoil. Á tugadh yeah. Cén scoil a bhí i gceist? Bhí mise i Scoil Lorcáin amuigh i mBaile na Manach. Oh, Ná seo yeah. díreach sa tríú bliain, bhfuil fhios agat bhí mé i scoileanna Béarla sa, sa chéad agus sa dara bliain. So rinne mé mo, mo chleachtadh múinteoireachta amuigh i Scoil Lorcáin. Bhí slua againn ann ón choláiste. agus ansin sílim gur, más buan mo chuimhne, go raibh sé de nós ag cathaoirligh nó príomhoidí na nGaelscoileanna a theacht go Carysford agus cineál bhfuil fhios agat a rá linn ó beidh postanna sa scoil seo, bhfuil fhios agat cuir isteach orthu agus mar sin de. Hmm. Mar ag an am ní raibh Bhí Scoil Lorcáin ann dar ndóigh agus Scoil Bhríde i Ranelagh agus ansin Scoil Naithí. Fuair mise agus cara liom sa choláiste leaid darbh ainm Dónall Ó Faoláin. Fuair muidinne postanna i Scoil Naithí. Fuair cúpla cara liom post i Scoil Santain i dTamhlacht. Cúpla duine i Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh. Ok yeah. You know so bhí agus cineál sílim ag an am abair sa bhliain ina raibh mise sílim go raibh b'fhéidir trí chéad go leith nó trí chéad is a fiche scoláire agus na téin a fuair na postanna buana sna sna Gaelscoileanna mar bhí cineál ganntanas oibre an t-am sin. Bhí go leor de mo chairde nach bhfuair post buan ar feadh, you know, cairde le Béarla nach bhfuair post buan ar feadh roinnt mhaith blianta ina dhiaidh, b'fhéidir cúig nó sé de bhlianta. Wow, so bhí, yeah, bhí buntáiste agaibh ag dul isteach sna, sa chóras sin, yeah. Yeah, is dóiche go raibh, is dóiche go raibh. Rinne mé fhéin Ba ghnách linn coicís iomlán d'agallamh a bheith againn mar an chéad tseachtain, sorry, de scrúduithe a bheith againn, chéad tseachtain scrúduithe bheadh an t-ábhar acadúil abair agus an dara seachtain scrúduithe bheadh na hábhair ar fad a bhí le múineadh na hábhair curriculum bhfuil fhios agat agus rinne mise an t-agallamh do Scoil Naithí ar an Satharn istigh idir an dá sheachtain scrúduithe Sin mar a rinne mé mar is cuimhin liom go raibh mé go raibh mé ar buile mar go raibh thóg sé lá iomlán orm dul ón Charraig Dhubh go lár na cathrach amach go Baile an tSaoir. Ní raibh aon bus ciorclach ann, bhí ort dul isteach agus amach. Bhuel sin é agus ag an am sin ag dul amach go Baile an tSaoir cheap mise go raibh mé

Chaith mé trí bliana déag ag múineadh ranga. Bhí mé bliain amháin ar shos gairme i 1988, 89, chaith mé an bhliain sin ag taisteal agus rinne mé roinnt múinteoireachta i Sydney san Astráil agus ansin, trí bliana déag, 1996 is dóiche gur ceapadh mé ansin mar phríomhoide sa scoil sin agus d'fhan mé ansin. Spéisiúil.
Agus nuair a bhí tú ann an raibh baint a't le heagraíochtaí ar bith eile nó cén cineál eagraíochtaí ar bith eile Gaeilge an raibh baint acu leis an scoil nuair a bhí tú ann, ar thacaigh siad leis, an raibh siad chun cinn? Nuair a bhí mise ann, is dóiche. An rud a déarfainn is dóiche níl fhios a'm an bhfuil sé PC é a rá, nuair a thosaigh mise ann, abair, bhí meascán iontach ann de mhúinteoirí Gaeltachta agus, you know, múinteoirí nárbh as an Ghaeltacht iad. Sílim, tá sé iontach deacair anois cainteoirí dúchais a fháil i, sna Gaelscoileanna i mBaile Átha Cliath nó, bhuel, deacair múinteoirí a fháil le haghaidh aon scoil mar, díreach tá an caighdeán maireachtála chomh hard, an bhfuil fhios agat agus just muintir de Baile Átha Cliath. No, nuair a thosaigh mise ann bhí bhí an scoil i gcónaí, bhí béim mhór ar ar an oideachas, béim mhór ar ar an Ghaeilge, béim mhór ar an líofacht agus an caighdeán Gaeilge a bhí le múineadh agus le le baint amach. Ach chomh maith leis sin bhí béim mhór sa scoil i gcónaí ar dhrámaíocht agus ar cheol, canadh, bhí cór láidir, an príomhoide a bhí ann romsa, Pádraicín Ní Mhaoláin, bhí sise ann ó thús ó bunaíodh an scoil go dtí go ndeachaigh sí ar phinsean an bhliain go bhfuair mise an post mar phríomhoide, bhí sise iontach i mbun córacha agus go leor eile. So bhí go leor leor béim air sin. Bhí mé féin an-ghafa le cúrsaí. Is dóiche ba bhreá liom, bhí an-bhaint agam le díospoireachtaí agus ansin rinne mé roinnt mhaith moltoireacht ar dhíospoireachtaí. B'in cinn Glór na Gael, Glór na nGael, an ea? No, no, Gael Linn. Ah, Gael Linn, Gael Linn, sorry. Gael Linn, yeah, agus, you know, chaithfinn, abair, agus mé ag féachaint siar, an-mholadh a thabhairt do Gael Linn, le bheith fírinneach, bhfuil fhios agat, ó thaobh, bhuel, díospoireachtaí agus ansin an méid a chur siad, bhfuil fhios agat, bhí Siamsa nó siansa agus na comórtais a bhí ann do na bunscoileanna agus Slógadh, bhfuil fhios agat, thug sé sin deiseanna iontach do na daltaí. drámaí gach uile bhliain le cur isteach ar na comórtais agus bhfuil fhios agat bhí siad iontach do na páistí mar is dóiche agus tú ag rith Gaelscoile agus i mbun Gaelscoile tá tú i gcónaí ag iarraidh go mbeidh Gaeilge ar a dtoil ag na páistí agus go bhfaighidh siad taithí ar an nGaeilge taobh amuigh de cheithre bhalla na scoile nó de gheataí na scoile agus bhí sé sin iontach go raibhimid in ann, bhfuil a fhios agat cur isteach ar fhéilte drámaíochta agus ar chóracha agus you know go bhfuair na páistí deis féachaint ar scoileanna eile agus labhairt le páistí eile agus agus mar sin de ach bhí Gael Linn i gcónaí iontach ó thaobh bhfuil a fhios agat freastal agus comórtais fheiliúnacha a chur ar fáil, mar a bhí, an Féile Scoildrámaíochta, bhí an Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta, bhí siad sin iontach chomh maith agus ansin bhí an, you know, comórtas Cór na, is it Corn na nÓg a bhí air, bhí go leor córacha agus mar sin. So bhí an-bhaint ag an scoil againne Ehm, is dóiche bhí an-bhéim ar an cheol, bhí hmm. an-bhéim ar na cluichí, i gcónaí ah. foireann iománaíochta is foireann camógaíochta ah. is foireann peile um, agus... Um, An raibh aon nasc ansin le uh, Naomh Eoin, Baile an tSaoir? CLG. CLG. Níl fhios agam cén bhliain a bunaíodh Naomh Eoin ach bhí bhí an-nasc ansin abair sna deich mbliana deireanach go raibh mise ar scoil. Bhfuil a fhios agat bhí an-bhaint agus bhí go leor den Is dóiche go leor den dream a tháinig go Scoil Naithí bhí siad i gClub Naomh Eoin chomh maith agus go minic bhí siad i gComhaltas Ceoltóirí Éireann an cheantair chomh maith leis sin. Bhfuil a fhios agat bhí cineál an you know bhí siad ag freastal ar na rudaí sin ar fad i gceantar na scoile. Spéisiúil. So bhí an-bhéim bhí an-bhéim sa scoil. ar imeachtaí seach-churriculum mharaíomar muid féin le bheith fírinneach. Nuair a fhéachaim siar anois ar bhfuil a fhios agat na deiseanna a fuair na páistí agus ach bhí an saol abair nuair a thosaigh mise ansin in 1983 bhí déarfá go raibh an saol simplí agus ar bhealach níos éasca. Bhí an-bhéim ar an oideachas, ar na trí R, go raibh tú in ann Gaeilge líofa a labhairt, go raibh tú in ann tú féin a chur in iúl go hiomlán tré mheán na Gaeilge. Bhí sé i gcónaí mar sprioc againn i Scoil Naithí agus Déarfaí le tuismitheoirí i gcónaí. Déan do sheacht míle dícheall. Bhfuil a fhios agat an méid tacaíochta gur féidir leat a thabhairt don teanga sa scoil agus fiú deirimid le tuismitheoirí you know nuair a thagann tú isteach. Tacaíocht na dtuismitheoirí agaibh go hiomlán, yeah.
see is dóiche an rud a d'fheicfinn anois ag féachaint siar, na seantuismitheoirí abair a bhí againn abair suas go dtí b'fhéidir cúig bliana déag ó shoin. Bhfuil fhios agat nuair a bhí an saol níos simplí bhí an-tacaíocht ón dream sin agus bheadh siad istigh ag cuidiú bhí coiste scéimhe ann go raibh gach crann dúchasach ag fás i gclós na scoile. Bhí coiste an-láidir tuismitheoirí ann. Ach is dóiche an rud a bhí ann nó bhí am ag tuismitheoirí, bhfuil fhios agat. Níl mórán ama ag na daoine an lae inniu, bíonn an beirt tuismitheoirí amuigh ag obair.
D'athraigh rudaí go mór is dóiche i rith an Tíogar Ceilteach agus bhfuil fhios agat, abair an ceantar agus. is dóiche, praghas na dtithe, an costas a bhí ann, cónaí i mBaile Átha Cliath 16 nó Baile Átha Cliath 14. So bhí go leor tuismitheoirí go raibh an bheirt thuismitheoir ag obair agus you know.
Tuigim. Ní raibh an t-am acu am a thabhairt don scoil le bheith fírinneach. So yeah an cineál.
Amharclann, tógadh amharclann, bhí sé mar go raibh an oiread sin béim ar an drámaíocht sa scoil, bhí, tógadh amharclann álainn sa scoil agus you know chuir soithigh, is áis iontach a bhí san amharclann agus sé coiste na dtuismitheoirí a thóg í agus a thóg amach morgáiste agus a d'íoc as an amharclann. Ach bhí, agus ansin dar ndóigh bhí, bhí brú orainn ansin, you know, rinne gach drám, gach rang sa scoil dráma gach uile bhliain agus é a chur ar an stáitse agus ansin seó mór Nollag agus é sin ar fad agus bhí na tuismitheoirí iontach ag bailiú airgid agus bhfuil fhios agat na, Margadh Nollag seo agus cibé. Ach ansin nuair a tháinig brú ar thuismitheoirí agus ní raibh an t-am ag daoine, d'athraigh an coiste na dtuismitheoirí, Comhlacht Naithí, sin an t-ainm a bhí ar choiste na dtuismitheoirí. So thosaigh siad sin scéim síntiús deonach. Bhfuil fhios agad so chun airgead so bhí bhí gach clann sa scoil ag tabhairt síntiús deonach mar ní raibh an t-am ag na tuismitheoirí le bheith Tuigim. Agus bhí daoine fostaithe ansin chun an obair sin a dhéanamh, an raibh? No, no, bhí fós Coiste na dTuismitheoirí Comhlacht Naithí a rith é so you know bhí roinnt cúpla duine a rinne obair iontach abair you know bailiú an airgid sin so cur amach litreacha agus you know, dar ndóigh chaithfeá um you know bhí sé rúnda mar you know ní raibh like scéim dheonach a bhí ann like bhí céatadán an-ard páirteach ann ach níor mhaith liom sa choíche fios a bheadh agam cé bhí ag íoc nó cé nach raibh mm-hmm. so bhí sé go hiomlán rúnda so bhí coiste maith tuismitheoirí ann Ach is dóiche de réir mar a d'imigh na blianta bhí sé níos deacra agus níos deacra, you know, daoine a fháil le feidhmiú air agus níos deacra arís daoine a fháil le dhul ar an mbord bainistíochta.
Suimiúil. Agus taobh amuigh de chineál eagraíochtaí Gaeilge an raibh baint agat féin le ceardchumann ar bith nó eagraíochtaí sóisialta eile nó páirtithe polaitiúla, an raibh tú bainteach le Ceardchumann na Múinteoirí nó aon rud mar sin? No, bhí mé mar bhall de ach ní raibh mé gníomhach nó rudaí. No, bhí mé i mo bhall de Aisteoirí Bulfin agus de Chumann Aisteoirí is Scríbhneoirí darb ainm Na Dóirí agus bhfuil fhios agat bhí an-suim agam sa damhsa seit agus you know sa cheol Gaelach agus sa drámaíocht i nGaeilge agus i mBéarla ach aon eagraíocht eile no rachainn ag an Oireachtas gach bliain rachainn ag an bhFéile Náisiúnta Drámaíochta gach bliain bhfuil fhios agat so sin sin é.
Agus maidir le Gaelscoileanna an eagraíocht a bhí ann ag an leibhéal stáit, cén cineál caidreamh an bhfuair sibh tacaíocht uathu siúd nó an raibh an raibh mórán tacaíocht de dhíth uathu uaibh?
Sea, ar bhealach. Is dóiche le cian na blianta ag dul ag comhdháil Gaelscoileanna agus mar sin de, is dóiche bhí siad ann ach. Bhí mé ag machnamh ar sin inniu. Bhí siad ann agus is dóiche thug siad tacaíocht ach abair sin, abair b'fhéidir mo chúig bliana déag deireanach sa go raibh mé cineál níos mó um, ar an airdeall fúthu, bhfuil fhios agat. Mm. Ach ar bhealach fhios agam, sílim, go raibh níos mó suim acu bunú scoileanna nua ná tabhairt tacaíocht do na scoileanna a bhí ann. Má thuigeann tú leat mé, b'fhéidir nach ceart dom é sin a rá ach, bhfuil fhios agat, bhí scoileanna nua ag dul suas gach uile áit sna blianta deireanacha agus an rud a bhraith mise agus go leor eile, de mo chairde atá ina bpríomhoidí i nGaelscoileanna, ní raibh na múinteoirí ann, you know. B'in an rud ba mhaith, an ganntanas múinteoirí.
Yeah, Jesus, sin pian mhór a bhí, bhí sé dodhéanta múinteoirí a fháil. Go raibh an líofacht acu go mbeadh súil leis má bhí siad le múineadh agus le feidhmiú go hiomlán i nGaelscoil. Bhfuil a fhios agat agus chuir mise i gcónaí béim mhór ar sin. Bhfuil a fhios agat, le go mbíonn tú ag an múinteoir a chur os comhair páistí le droch-Ghaeilge. Mar muna raibh an líofacht agus an Ghaeilge ag an mhúinteoir, Ní bheidh sí go deo ag an pháiste. Bhfuil fhios agat agus. Tuigim. Is dóichí an rud eile go raibh mé ag smaoineamh ar agus cheap mé a bhí tábhachtach a rá nó na scoláirí, na múinteoirí a bhí ag teacht amach ón choláiste go minic ní raibh siad a' fáil an an oiliúint cheart le dhul i mbun múineadh i nGaelscoil. Dtuigeann tú cad tá mé a' rá? Tuigim. Níor caitheadh mórán ama agus bhfuil fhios agat caithfear daoine, so go minic, mé fhéin agus go leor de mo chairde gur príomhoidí iad, bhraith muid gur muidinne a bhí ag cur oiliúint ar na múinteoirí faoi thumoideachas Cén bealach le feidhmiú i gcóras tumoideachais? Abair, ní féidir leat OSIE sin oideachas sóisialta imshaoil agus eolaíochta ó rang a trí go rang a sé, ní féidir é sin a mhúineadh gan ceacht teanga a mhúineadh, you know, go dtuigfeadh múinteoirí óga. An oideolaíocht, saghas.
caithfidh tú, bhfuil fhios agat, caithfidh tú Gaeilge a mhúineadh do na páistí, ní leor díreach Gaeilge a labhairt leo, bhfuil fhios agat caithfidh. Tuigim, tuigim. You know, so, is dóichí bhí sé deacair, d'éirigh sé ní ba deacra an t-am ar fad de réir mar a chuaigh na bliantaí thart agus go raibh na Gaelscoileanna ag fás i ngach uile áit. Bhraith mé go raibh sé i bhfad níos deacra ansin. na múinteoirí a fháil agus ansin is dóichí i rith an Celtic Tiger ehm d'éirigh Baile Átha Cliath chomh daor bhí aon mhúinteoir gur gur you know a bhí ag fáil an deis you know bogadh amach as Baile Átha Cliath. Tuigim, tuigim. So nach raibh chomh costasach, so is dócha go mbaineann sé sin leis an Chéad cheist eile a bheadh a'm maidir leis an cén cineál gaol a bhí agaí leis an Roinn Oideachais nó an gcuirtheá an milleán ar an Roinn Oideachais as an easpa múinteoirí nó an mbeadh, an raibh sibh cineál airdeallach?
Ní dóigh liomsa go raibh a fhios ag an Roinn Oideachais cé acu bhí muid ann nó nach raibh agus ní, you know, dodhéanta fiú duine eile sa Roinn Oideachais a bheadh sásta labhairt leat i do theanga dúchais nó i dteanga na scoile a bhfuil fhios agat. Tuigim. So cheap mé bhí sé ní raibh aon bhaint agam leo rinne tú cinnte go raibh na ciorcláin léite agat agus go ndearna tú an rud ceart is dóiche ach taobh amuigh de sin Gaelscoileanna agus an Roinn Oideachais, thiocfadh na cigirí againn agus é sin ar fad ach ehm. Cén uair sa bhliain an ea na cigirí? Ó no, no, no, bhuel bhraithfeadh sé, bhraithfeadh sé dá raibh múinteoirí agat a bheadh ag déanamh an dip, bheadh siad isteach is amach chucu siúd agus ansin abair go raibh scrúdú scoile agat gach cibí cé mhéad bliain a bhfuil fhios agad. Ach ehm ní dóigh liom go raibh suim, you know, ní fhéadfá a rá go raibh siad cineál eh cén focal, progressive ar aon bhealach an Roinn Oideachais ó thaobh ó thaobh Gaelscolaíochta nó Gaeilge nó cur chun cinn na Gaeilge nó aon rud eile a bhfuil fhios agat agus just go minic an rud a bhraith mé fúthu a chur as go mór dom féin agus go leor cosúil liom is dóiche ón Roinn Oideachais agus Scoil Naithí bunaíodh i 1973 agus sé Oifig an Ard-Easpaig an tArd-Easpag an pátrún a bhí againn. agus na rialacha, now bhí, bhí siad iontach ó thaobh, abair bhí cearta painéil ag múinteoirí agus mar sin de ach sa scoil againne ní raibh, bhuel is a, bhí sin go breá do scoileanna a bhí ag cailliúint múinteoirí ach an rud is mó, abair, an, an fhadhb is mó a chruthaigh sé dúinne ná em níl a fhios agam ar chuala tú trácht ar an, you know má chailleann múinteoir a bpost de bharr de, dtiteann na huimhreacha sa scoil, abair tá painéal i gceantar Bhaile Átha Cliath agus sna ceantair eile agus ansin, em. Bhí Béarla ag na múinteoirí sin, nach raibh? Bhuel, sin é, sin é an rud ach you see go minic cuireadh brú orainn na múinteoirí sin a thógáil agus bhí cath le troid gach uile bhliain em mar ní fhéadfá múinteoir a thógáil muna raibh Gaeilge líofa acu agus ní amháin sin Ach fiú dá mbeithfeá tar éis dá scríobhfá ag 600 múinteoir a bhí ar an bpainéal agus dá ndéarfá leo you know tá post i Scoil Naithí tá fáilte romhat teacht ag agallamh agus fiú muna dtiocfadh aon duine ar ais fós ní ligfeadh an Roinn Oideachais nó Oifig an Ard-Easpaig duit do phost a fhógairt go dtí go raibh an painéal sin glanta.

bhí cead acu a gcuid post a fhógairt agus a líonadh. Bhí orainne mar go gcaithfimid cloí le le rialacha an Roinn Oideachais agus Oifig an Ard-Easpaig. Tuigim.
Agus. Chruthaigh sé sin go leor fadhbanna go minic bheith ag fanacht you know mí Iúil, mí Lúnasa, ní bheadh an painéal glanta agus chaithfeá fanacht go dtí Meán Fómhair agus an scoil oscailte chun do phostanna a líonadh. Hmm, yeah. Bhí tionchar aige sin ar na daltaí is dócha, ní raibh múinteoir acu ar feadh seachtainí. Bhí sé uafásach.
Uafásach ar fad. Bhfuil 'fhios agat, bhí sé ag cur brú nár cheart agus ná raibh aon ghá leis. Tuigim, tuigim. Agus maidir le cineál institiúidí eile nó córais oideachais eile, cén cineál, an raibh aon gaol agaibh le leithéidí Educate Together nó? No, ní raibh le bheith fírinneach, bhfuil 'fhios agat. Ó d'fhág mé mo phost, bhuel, chuaigh mé ar phinsean, bhfuil 'fhios agat, bhí mé, rinne mé roinnt oibre do Choláiste Phádraig, DCU, dul amach ag an dream atá ar cleachtadh múinteoireachta nó you know scoileanna agus abair sin tá mé bhí mé amach is isteach i scoileanna ach i ndáiríre bhfuil 'fhios agat taobh amuigh de b'fhéidir cúpla scoil go raibh cairde liom ag múineadh iontu ní raibh mórán teagmháil idir scoileanna bhfuil 'fhios agat Fiú scoileanna, Gaelscoileanna sa gceantar nó scoileanna áitiúla eile. Le bheith fírinneach, ba ghnáth linn an Cóineartú a dhéanamh le Gaelscoil Chnoc Liamhna agus le Scoil Bhríde ach ní raibh ansin i ndáiríre ach teacht le chéile do chleachtadh amháin agus ansin ar an lá Um, so, no, ó mo thaobh féin de go pearsanta, bhuel bhí an-suim agam i gcónaí dul chuig comhdháil Gaelscoileanna agus bhfuil 'fhios agat an rud suas chun dáta a fháil agus um, an dream eile a cheap mé a bhí i gcónaí go maith ó thaobh tacaíocht a thabhairt domsa mar phríomhoide agus ansin ná an IPPN, the Irish Primary Principals Network, bhfuil 'fhios agat bhí siad sin go hiontach le comhairle agus agus cibé a chur ort. Um ach bhí blianta ann agus bhfuil 'fhios agat nuair a smaoiním siar ní raibh aon áiseanna againn le bheith bhí bhí an t-ualach a bhí ar mhúinteoirí ag aistriú rudaí bhfuil 'fhios agat Anois tá rudaí i bhfad níos fearr is dóiche agus is dóiche an rud eile go dtabharfainnse aitheantas mór dó agus is dóiche gurb é, bhuel, an Roinn Oideachais faoi, le Gaelscoileanna is dóiche em, you know rinne siad forbairt ar scéim Séideán Sí, sé scéim Gaeilge, you know, múineadh Gaeilge do pháistí Gaelscoile agus Gaeltachta agus, you know, chuidigh rudaí mar sin go mór linn. Mar níor, ní raibh aon áiseanna i ndáiríre ar fáil. Bhfuil fhios agat. Cén bliain ina tháinig an scéim sin, Séideán Sí isteach? Déarfainn go bhfuil sé fiche bliain ó shin anois ach níl mé cinnte ach bheadh sé éasca go leor é sin a fháil amach. Ach just you know, bhí sé sin scéim struchtúrtha múineadh na Gaeilge do pháistí Gaeltachta agus Gaelscoile agus you know, bhí sé iontach mar bhí rud éigin againn, bhfuil fhios agat mar hmm. bhí muidne ag súil ó scoileanna, abair, a bhí tú ag iarraidh Gaeilge cheart, bhí tú ag iarraidh saibhreas, bhfuil fhios agat, bhí tú ag iarraidh líofacht, bhí tú ag iarraidh caighdeán Gaeilge a bheadh sa Ghaeltacht, bhuel bhí muidne i Scoil Naithí, bhfuil fhios agat, ag iarraidh agus go raibh tú ag múineadh struchtúr agus nathanna agus go raibh tú ag tabhairt saibhreas teangan dóibh chomh maith le, le, bhfuil fhios agat go mbeadh siad in ann gnáthchomhrá a dhéanamh. Tuigim, tuigim. Agus maidir leis, luaigh tú ansin gur fhreastail tú ar na comhdhálacha agus mar sin de. An raibh plé ann nó an raibh tuiscint agat ar an Ghaelscolaíocht i ndlínsí eile, mar shampla an Ghaeltacht nó na Sé Chontae, an raibh, cineál, sibh a' breathnú ar na rudaí a bhí a' tarlú ansin nó b'fhéidir is. Yeah, bhí, bhuel ag dul ag comhdháil Gaelscoileanna go minic, bhfuil 'fhios agat, sna blianta deireanacha go raibh mise ann, bhí, bhí gaol i bhfad níos fearr le, le, leis an, leis an dream sa Tuaisceart agus thug sé deis dúinn, abair, na háiseanna a bhí acu siúd a fheiceáil agus a cheannach agus a úsáid so chuidigh sé sin go mór le bheith fírinneach agus bhí bliain amháin go, chuaigh mé féin agus roinnt againn, chuaigh muid ar thuras ó thuaidh go dtí na Gaelscoileanna i mBéal Feirste, bhí sé sin eagraithe ag ag Gaelscoileanna, a bhí sé, is cuimhin liom go raibh TJ Ó Ceallaigh ann ó Ollscoil Luimnigh, tá sé fós b'fhéidir thíos ansin, bainteach le cúrsaí Gaeilge. ach bhfuil fhios agat chuidigh sin go mór linn go bhfeicfeadh muid agus bhí, bhí cuma i gcónaí go raibh siad sa Tuaisceart go raibh siad eh go raibh go raibh níos mó áiseanna acu agus go raibh níos mó airgid acu eh you know go raibh níos mó airgid ar fáil dóibh chun na háiseanna seo B'in sna nóchaidí, an ea? Nó sa naoi. Sna nóchaidí is yeah, d'fhéadfainn a rá b'fhéidir, b'fhéidir chomh maith le le dhá mhíle, bhfuil fhios agat. Ach bhí sé sin go maith. Ach ag Gaelscoileanna ansin, bhfuil fhios agat, bhí sé go maith abair ó thaobh ó thaobh go bhfeicfeadh thiocfadh siad anuas dream an tuaiscirt agus bheadh deis againn, bhfuil fhios agat, casadh leo agus bhí go leor léachtaí agus rudaí againn uathu siúd ar you know na háiseanna a bhí ar fáil agus mar mar sin de. Spéisiúil.
Agus níos faide i gcéin ansin an raibh teagmháil ar bith leis an mBreatain Bheag agus áiteacha mar sin. Ooh, bhí, fan go bhfeicfidh mé, bhí, is cuimhin liom dream ó Scoil Naithí ag dul chun na Breataine Bige agus ag Spéisiúil, dul, is ea. em, now ní, ní raibh mise riamh ar aon cheann de na turais sin. Ach abair nuair a thosaigh mé sa scoil ar dtús, 1983, so ar feadh cúpla bliain ansin bhí, bhí múinteoir agus páistí ag dul go dtí, bhfuil fhios agat, scoileanna em áit go raibh oideachas you know sna mionteangacha agus is cuimhin liom go ndeachaigh grúpa páistí b'fhéidir faoi dhó,
Spéisiúil.
Níl mé cinnte anois cén áit. Sílim go ndeachaigh siad chun na Breataine Bige agus níl fhios agam cén dara háit. D'fhéadfainn b'fhéidir sin a fháil amach. Bheadh sin, yeah, bheadh sin ar fheabhas, yeah, agus an bliain, más, más cuimhin leat cén bliain a bhí i gceist, bheadh sin. Yeah, yeah, yeah. Iontach go maith.
yeah bhí bhí bhí siad yeah agus is cuimhin liom nuair a nuair a thosaigh mé féin ba ghnách linn ehm mé féin agus múinteoir eile tá sí fós ansin i Scoil Naithí bhfuil fhios agat thabharfadh muid rang a sé thar oíche nó go dtí mo dhuine gur ciontaíodh ná habair gur dhúirt mé seo gur ciontaíodh é as an ehm ach bhí áit thíos i gContae na Mí cén t-ainm atá ar an dream sin um, oh, Coláiste Fiann. Coláiste na bhFiann. Sin é. So, is cuimhin liom um, gabháil síos ansin. Bhfuil fhios agat le, le grúpa páistí thar oíche. Oh, yeah, yeah. Tuigim, yeah. Um, Agus is dócha an ceist, bhuel, rinne mé dearmad an cheist seo a chur ort ag an tús, cén fís a bhí a't nuair a bhí tú ag tosnú amach leis an Ghaelscoil agus is dócha go mbaineann sé leis an gceist deireanach ar mo liosta, is dócha, ar baineadh amach an fhís sin nó an bhfuil tuilleadh le déanamh nó céard, cén cineál tuairim atá a't don todhchaí, is dócha, don Ghaelscolaíocht agus do Scoil Naithí. go sonrach. Nuair a thosaigh mise sa scoil, is dóiche an bhean a chuaigh romham, Pádraigín Ní Fhaoláin, agus ise agus an grúpa túismitheoirí, abair, thosaigh mise i 1983, bhí an scoil bunaithe deich mbliana nuair a thosaigh mise ansin ach ní raibh an foirgneamh buan acu ach trí bliana. Ach. Bhí an-bhéim i gcónaí ar an Ghaeilge sa scoil agus you know em caighdeán teanga agus you know go mbeadh na páistí líofa, go mbeadh siad in ann feidhmiú go héifeachtach agus go hiomlán sa teanga, nach díreach. scoil a bhí you know nach raibh an teanga díreach bainteach le scoil you know go raibh siad páirteach sa spórt agus córacha agus drámaíocht agus bhfuil a fhios agat go raibh díreach nár smaoinigh siad ar Ghaeilge díreach amháin ó thaobh scoile de. Mm. Now ag an am sin is dóiche bhí go leor agus sin rud a chuidigh go mór is dóiche i rith na mblianta le Scoil Naithí bhí i gcónaí duine nó beirt nó triúr i ngach rang gur Gaeilge an teanga baile a bhí acu so chuidigh sé sin abair, abair le líofacht gach duine ach is dóiche gur sin an fhís a bhí ann, you know caighdeán ard oideachais a bhaint amach tré mheán na Gaeilge agus, agus go leor eispéiris eile a thabhairt dóibh ó thaobh na teanga, drámaíocht, ceol, bhfuil a fhios agat spórt, gach gné den chultúr Gaelach a bhaint amach. So, sin, agus bhí an, an príomhoide agus na múinteoirí nuair a thosaigh mise, bhí siad ar fad chomh tiománta dó sin. Hmm. Agus is dóiche rud eile déarfainn abair nuair a chaith mise trí bliana déag sa scoil ag múineadh ansin sular ceapadh mé mar phríomhoide agus i rith an trí bliana déag sin níor imigh ach múinteoir amháin. Níor fhág ach múinteoir amháin. Níor fhág.
múinteoir amháin don scoil iomlán? No, níor fhág. Níor fhág, á, níor fhág ach múinteoir amháin, yeah, yeah. So, bhí an cineál cultúr, deas ann, bhí cineál comrádaíocht i measc na múinteoirí agus. Bhí, agus bhí seasmhacht ann agus, bhfuil fhios agat, nuair a chuirim mé sin i gcoinne le mo chuid blianta deireanacha mar phríomhoide, bhí mé. an focal a d'úsáidim, is dóiche gur aistriú ón Bhearla é, bhí mé ag briseadh isteach b'fhéidir beirt nó thriúr gach uile bhliain, tuigeann tú? You know, daoine nach raibh aon taithí acu a bhí ag teacht amach ón choláiste, b'fhéidir a chaith leath nó ceathrú téarma ag plé le tumoideachas sa choláiste. Bhfuil fhios agat, a bheith, go raibh go leor leor you know, le foghlaim acu agus bhí sé an-an-deacair abair an sprioc agus an fhís a bhaint amach ar chaighdeán chomh hard agus a bhí sa scoil i gcónaí, bhfuil fhios agat. So rinne muid é Ach, agus bhí sé deacair, agus is dóiche bhí sé deacair chomh maith ansin mar bhí níos mó brú ar thuismitheoirí, d'athraigh an saol is dóiche ar bhealach, a bhfuil fhios agat. Tuigim agus, ó thaobh. Ach fós, bhí i gcónaí coiste maith tuismitheoirí againn. Bhí sé deacair, you know, gcónaí, Bord Bainistíochta Scoil Naithí, um, i gcónaí um, bhí siad ag feidhmiú tré mheán na Gaeilge so éinne a bhí ag feidhmiú saor in mód chaithfead siad a bheith in ann feidhmiú go hiomlán tré mheán na Gaeilge. Mm. Bhí sé deacair é sin a fháil chomh maith a bhfuil fhios agat. Tuigim, tuigim. Agus ó thaobh na múinteoirí de, luaigh tú an cineál athrú saoil cúpla uair. An raibh tionchar, an ndéarfá, ar bhlianta na déine agus mar sin de ar na múinteoirí? Mar tá san, tá mise, bhuel bhí mé fostaithe san oideachas agus tá dhá phághrád éagsúla ann roimh 20 11 agus i ndiaidh 20 11. An raibh cineál múinteoirí óga ag teacht isteach ar leibhéal éagsúla nó an raibh siad chomh compordach sa bpost is a bhíodh siad thiar sna nóchaidí agus. Bhí sé an-deacair, bhfuil 'fhios agat, agus chuir sé sin as go mór don dream óg agus ní raibh sé ceart ná cóir ná cothrom go raibh a leithéid ann a' bhfuil 'fhios agad. Em. Ach bhí, you know, bhí blianta ann agus bhí sé dodhéanta múinteoirí a, ní raibh siad ann, múinteoirí le Gaeilge le freastal ar na Gaelscoileanna, bhí roinnt blianta go raibh sé go dona, agus you know tá's agam i measc mo chairde gur príomhoidí iad. Bhfuil fhios agat, bhí roinnt blianta ann go raibh ganntanas mór ann. Sílim you know d'fhás na Gaelscoileanna ach níor deineadh aon fhreastal ar mhúinteoirí bheith ar fáil le you know le múineadh sna Gaelscoileanna seo. Tuigim, tuigim. An, sin é an fhadhb is mó an ndéarfá nuair a, go dtí seo nó nuair a d'fhág tú cúpla bliain ó shin, b'in fós an fhadhb is mó, an ndéarfá? Bhuel, is dóiche, tá sé, is dóiche Níl tú ag déanamh comparáid cineál leithéid but like bhí an saol an-simplí nuair a thosaigh na Sixties agus bhí go leor you know dream Gaeltachta bhfuil fhios agat bhí réimse níos leithne múinteoirí agat bhfuil fhios agat bhí dream ann a tógadh le Gaeilge sa Ghaeltacht iar scoláirí Gaelscoile go raibh an Ghaeilge is a bhí ag teacht ar ais. Nuair a d'fhág mise an scoil bhí triúr iarscoláire mar mhúinteoirí againn so bhí muid ag brath go mór orthu siúd.
Mm. B'in iad na, b'iad na, na daoine is líofa, yeah, thall, no. Bhuel, is dóiche, yeah, dream a bhí, a bhí. líofa agus a chuaidh ar aghaidh chuaigh beagnach gach duine a bhí againn ar aghaidh go Coláiste Eoin Íosagáin agus ansin bhfuil fhios agat an dream so bhí muid ag brath ar iar-scoláirí cuid mhaith le le teacht ar ais agus dul ag múineadh bhfuil fhios agat Tuigim, tuigim. iar-scoláirí a bhí cáilithe mar mhúinteoirí so yeah I mean you know bhí caighdeán maith Gaeilge agus you know na rudaí spórt agus ceol agus drámaíocht fós ann ach you know bhí an dua agus obair dhian i gceist leis. You know just leis an chaighdeán a choinneáil go maith i gcónaí bhfuil fhios agat. Tuigim agus an raibh rudaí ann ó, ó, an raibh rud ann ó thaobh na bpáistí dhe agus an líon níos mó bheith cláraithe don scoil, an raibh rud ansin go raibh páistí ón gceantar ag iarraidh fáil isteach agus nach, nach raibh ábalta? Bhí sé, yeah, bhí, bhí sé sin an-dian. Scoil, tógadh Scoil Naithí i 1973 so scoil aon-sraithe a bhí inti. agus you know ní ní raibh spás ann leis an dara sraith a thógáil agus is like bhí cáil ar an scoil ó thaobh an caighdeán a baineadh amach agus you know bhí daoine you know bhí daoine go raibh suim acu sa Ghaeilge agus bhí siad ag iarraidh a bpáistí you know oideachas tré mheán na Gaeilge a fháil. Bhí dream eile ann ansin, tá sé chomh maith agam é a rá mar tá sé fíor agus bhí suim acu a gcuid páistí a chur go Scoil Naithí mar chonaic siad gur bealach isteach go Coláiste Eoin Íosagáin é agus chonaic siad go raibh na scoileanna sin ag fáil torthaí maithe. You know, so bhí an-bhrú orainne, an-bhrú, agus bhí an-bhrú, Jesus, ar an Bhord Bainistíochta fad is a bhí mé i mo phríomhoide. Bhfuil fhios agat, bhí Gaelscoil Chnoc Liamhna agus bhí Lios na nÓg, Cnoc Liamhna suas an bóthar agus bhí dhá cheann i Ranelagh agus ach tá níos mó anois ann. Sliabh Rua ann anois nach bhfuil? Sin é. Sliabh Rua agus Taobh na Coille roimhe sin tá Taobh na Coille níos cóngaraí dúinne. Ach bhí an-bhrú orainn agus bhfuil fhios agat bhí, thóg muid isteach rang amháin gach bliain agus bhí muid go minic ag achomhairc bhfuil fhios agat daoine nach bhfaigheadh spás. Bhí bhí brú mór ar an mbord bainistíochta abair you know, daoine atá ag obair go deonach, bhí an-bhrú orainn ó thaobh polasaí iontráil agus go leor polasaithe eile bhfuil fhios agat seasamh suas sa chúirt mar you know bhí tú dul os comhair achomhairc, appeal istigh sa Roinn Oideachais agus tú suite os comhair tuismitheoirí nach bhfuair a bpáistí spás. An oiread é agus ar tharla sé sin go minic nó. Oh Jesus I could write the book yeah yeah I'd say yeah bhí roinnt mhaith blianta agus bhí sé just so bhí orainn go leor comhairle dlí a fháil you know, mar chaithfeadh gach uile chéim sa bpolasaí iontrála, you know, Bheith foirfe, tuigim, yeah. bheith foirfe agus bhí, chaithfeadh sé a bheith sa gcás nach raibh aon chinneadh le glacadh agamsa nó ag cathaoirleach an bhoird. Bhfuil fhios agat go gcaithfeá dhul tríd uimhir a haon dó. Agus thug muidne tús áite do dhaoine a bhí ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge, you know, má bhí Gaeilge líofa ag an, ag an bpáiste. eh, agus bhí ort, you know, mar go raibh sé sin sa pholasaí iontrála againn, bhí orainn um, na tuismitheoirí is na páistí a chur faoi agallamh le, le hmm. cinntiú go raibh siad ag baint amach an sprioc sin.
Tuigim.
So bhí sé an-dian bhfuil fhios agat bhí sé an-dian mar bhí bhí níos mó daoine ag iarraidh theacht isteach ná mar bhí bhí spás againn ach anois abair tá, mar a dúirt tú, tá Sliabh Rua, tá Taobh na Coille, tá Cnoc Liamhna, tá ceann eile síos an bóthar anois, Churchtown ó ehm Gaelscoil, níl a fhios agam, tá ceann mór ansin chomh maith. So, you know, tá go leor acu anois ann ach ar feadh tamaill bhí bhí an-bhrú orainn. Tá, tá, ach is dócha nach bhfuil an cineál líon tuismitheoirí atá ag iarraidh na páistí a sheoladh ann fós, níl freastal á dhéanamh orthu fós mar tá na figiúirí, bhí suirbhé ansin inné nó inniu a d'eisigh Conradh na Gaeilge go raibh beagnach 50% de thuismitheoirí ag iarraidh a bpáistí a chur ann ag Gaelscoil agus níl fáil ach ag 8 nó 9 faoin gcéad. An dóigh leat? Agus sin rud is measa ar fad faoi sin ná níl na múinteoirí ann le freastal ar na scoileanna atá ann anois gan trácht ar má tá 50 fán gcéad a lorg, bhfuil fhios agat? Tuigim, tuigim. So bheadh orthu breis múinteoirí a fhostú seachas scoileanna a oscailt.
an acmhainn is bunúsaí atá ag teastáil d'aon scoil ná múinteoirí atá in ann feidhmiú i dteanga na scoile agus muna bhfuil sé sin ann you know so cinnte um, agus ísí sílim go bhfuil go bhfuil chuala mé go leor de mo chairde agus tháinig na haon chuid de Abair nuair a bhí mise óg nó nuair a thosaigh mé ag múineadh bhí bhí caighdeán an-ard sna Gaeilge sna scoileanna Béarla ach tá go leor cineál go leor scoileanna anois cineál ag fágáil an Gaeilge ar fad faoi na Gaelscoileanna ar bheal ar bhealach bhfuil fhios agat ach níl aon cheist de réir mar a chloisimse ach go bhfuil an caighdeán Gaeilge go dona faoi láthair agus nach ag ardú atá an caighdeán. Tuigim.
You know, agus caithfidh tú Gaeilge, caithfidh tú múinteoirí le Gaeilge bheith agat le le feidhmiú i nGaelscoil, níl aon cheist faoi.
Tuigim, tuigim. Bhuel, bhí sin ar fheabhas. An bhfuil, hey, tá mo chineál ceisteanna uilig curtha a'm ort. Muna bhfuil, an bhfuil aon scéal nó aon rud, má thug tú aon rud eile a rá,
tá tú sásta go leor, yeah? Just bhí, you know, mar a dúirt mé, tá mé an t-am uilig in aon scoil amháin agus. bhfuil fhios agat chonaic mé an scoil ag fás agus ag forbairt agus yeah is dóigh liom tá you know thug mé mo shaol agus go leor dua don scoil agus you know bhí mé sásta go leor nuair a d'imigh mé aisti gur fhág mé í bhfuil fhios agat i riocht maith so sin é i ndáiríre. Bhuel, go raibh míle maith a't, Anna. Tá fáilte romhat, tá fáilte romhat agus má tá aon rud eile is féidir leat theacht ar ais agam. Iontach.